Cúigear iascaire, cúigear iascaire. Bhí Fionnlach cúthail agus a cheathrar deartháir geanúla ag dul amach ag iascach lá breá samhraidh. Bhí siad ag súil le gabháil breá iasc agus suipéar breá. D'ullmhaigh siad na duáin agus na heangaí agus sheol siad chun farraige. Chuir siad baoite ar na duáin. Tharraing siad isteach na héisc, chaith siad an conamar chuig na faoileáin agus níorbh fhada go raibh siad réidh le dul abhaile. Go tobann chuala Fionnlach fuaim aisteach, bhí neach éigin ag canadh i ngar dóibh. Fonn maoithneach mac

a chabhail ar fad. A Thiarcais, arsan mac is sine, maighdean mhara atá ann, tosaigí uilig ag feadaíl sula gcuireann sí Fionnlach faoi gheasa agus go meallfaidh sí amach san fharraige é.

Thit siad ina dtost nuair a shroich siad an cuan agus bhí Fionnlach ar thalamh thirim gan mhoill. Chuaigh na deartháireacha amach ag iascach arís an mhaidin dár gcionn. Stán Fionnlach uaidh ar na carraigeacha dubha i gcéin go dtí go raibh a shúile tinn ach ní raibh foinse an cheoil le feiceáil. D'éist sé go géar go dtí go raibh pian ina chluasa ach ní raibh nóta den amhrán binn le cloisteáil os cionn na dtonn. Mar sin a bhí sé ar feadh roinnt seachtainí, a chuid deartháireacha ag breith ar na héisc uilig agus ag comhrá go sásta eatarthu féin chun Fionnlach a chosaint ó dhraíocht an amhráin. ón Mhaighdean Mhara. Faoi dheireadh, rinne Fionnlach dearmad den Mhaighdean Mhara leis an amhrán binn agus lig na deartháireacha dó dul amach ag iascach leis féin. So tá pictiúr ann

ach líon an t-amhrán a chéadfaí agus d'éirigh sé as an rámhaíocht. Bhí Fionnlach faoi dhraíocht. Ina suí ar an charraig mhín dhubh bhí an bhean ba áille sa domhan uilig. Bhí dath an aitinn ina ghruaig bhuí agus a dhá leiceann ar dhath na méaracán sí. Líon croí an laoich le grá don mhaighdean mhara. Ar mhaith leat teacht liom i mo bhád? arsa Fionnlach léi. Tá oileán álainn i bhfad i gcéin sa bhfarraige. Ba bhreá liom dul ann thar aon rud eile ar domhan, arsa an Mhaighdean Mhara. An bhfuil? Ní bhfaca mé riamh é, arsa Fionnlach. Ach chan An Mhaighdean Mhara a hamhrán mealltach sula bhféadfadh sé labhairt arís gan focal eile as. Thosaigh Fionnlach ag rámhaíocht amach sa bhfarraige. Chan An Mhaighdean Mhara Oíche agus Lá agus lean Fionnlach leis ag iomramh amach sa bhfarraige gan staonadh. Bhí sé faoi gheasa ag meangadh meallacach na mná ba áille ar domhan agus a hamhráin uaigneacha caoine. Tar éis turas fhada d'fheistigh siad an bhád i gCuan an Oileáin i gcéin. D'iompair Fionnlach a chara nua go Caisleán Lonrach ar an taobh thall den ríocht. Bhí seomra lonrach gheal sa chaisleán, é lán de mhná óga ceannórga, a raibh bláthanna fite ina gcuid gruaige. Bhí clócaí dúghorma síoda orthu agus torcanna de Shliogáin agus de choiréal fána Muinéil. Chan siad uilig agus aoibh an gháire ar a bhéal. I gcúinne uaigneach sa seomra bhí scata seanfhear cromtha ina suí, a gcuid éadaigh stoctha agus a bhféasóga in aimhréidh. Bhí anáil phiachánach ghlórach ina gcliabhrach. Leag síos ar an sliogán mór seo mé, a Fhionnlaigh, arsan Mhaighdean Mhara. Tá neart spáis air don bheirt againn agus bíodh braon agat den deoch draíochta seo tar éis do thurais fada. Rinne sí meangadh mealltach leis. Ná bain den deoch sin, a Fhionnlaigh, a mhic, arsan guth plúchta ina chluais. nó caithfidh tú an chuid eile de do laethe ar fán ar fud an chaisleáin seo mar a bhímse. Tá bean agus clann agamsa ar Oileán Mhanann, ach ní fheicfidh mé iad go brách arís Ná hól braon de a mhic. Bhí an mhaighdean mhara ar buile leis an seanduine giobach. Briseadh na geasa ar Fhionnlach nuair a d'aithin sé a cuid feirge. Chuimhnigh Fearnach ar fhocail a dheartháireacha gnaíúla agus chaith sé an deoch draíochta chomh fada uaidh agus a d'fhéad sé. Léim sé anuas den shliogán agus rith sé an bealach ar fad go dtí an cuan ag glaoch arís agus arís eile ar a dheartháireacha. Ach bhí an cuan folamh, ní raibh an bád le feiceáil. Chaith sé é féin isteach sna tonnta fuara agus shnámh sé leis ar a dhícheall amach sa bhfarraige. Chaith sé laethanta agus seachtainí ag snámh go dtí gur shéid an ghaoth é lá go hOileán Mhanann. Nuair a d'éirigh leis streachailt aníos faoi dheireadh go talamh tirim Bhí cuma seanduine críonna air, bhí teas na gréine ar a dhroim agus scréachaíl na bhfaoileán os a chionn agus é ag amharc ar a scáil féin san uisce, scanraigh an radharc an chiall as. Ach go dtí an lá inniu tá na réalta ag drithliú i súile Fionlae agus má thugann tú cuairt riamh ar Mhanainn B'fhéidir go bhfeicfeá é ina shuí ar an trá ag stánadh uaidh chun na farraige, cluas air le héisteacht le hamhráin na maighdine mara. Ach má chloiseann tú riamh an ceol mealltach sin ná mealltar chun farraige tú. So that is the story of Cúigear Iascaire and it is a story about